Daoibh, a pháistí, seo an chéad tionól atá déanta againn ó bhaile riamh. Agus seo mo mhadra, Buddy. Tá Minnie anseo taobh thiar den tolg. Tá sí sean agus tá sí crosta, so níor tháinig sí amach don tionól. Tá Buddy anseo, tá Buddy a 3. Is Yorkshire Terrier beag atá ann agus uaireanta bíonn sé go maith agus uaireanta ní bhíonn sé chomh maith sin ach tá sé an-mhaith faoi láthair agus anois tá tionól iontach eagraithe againn daoibh agus tá súil agam go mbainfidh sibh taitneamh as. An chéad rud gur mhaith liom a rá ná táimid an-uaigneach gan sibh agus tá sé, tá an-bhrón orainn nach bhfuilimid go léir ar scoil agus tá súil againn go mbeimid ann lá éigin eile ach Idir seo agus sin, tá na múinteoirí ag cur obair abhaile, ná déan dearmad roinnt oibre a chur ar ais chucu, mar táimid ag lorg bhur gcuid oibre, agus ba bhreá linn é a fheiscint agus ba mhaith leis na múinteoirí a bheith in ann é a cheartú agus é a chur ar ais chugaibh, moladh agus mealladh a thabhairt daoibh ansin. Ó, ní maith leis é sin, ní maith le, ní maith le Buddy obair, an focal obair anseo. Agus an dara rud ná, bí cinnte go bhfuil sibh ag ní na lámha an t-am ar fad, Nuair a bhíonn deis agaibh agus fan sa bhaile seachas nuair a bhíonn sibh ag dul le haghaidh bhur siúlóide taobh istigh de dhá chiliméadar. Anois, ar aghaidh linn leis an tionól!
Paidir na Maidine. A Dhia, tá grá agat dom. Bíonn tú liom de lá is de oíche. Ba mhaith liom grá a thabhairt duit gach nóiméad den lá. Ba mhaith liom tú a shásamh

An cleas seo, is féidir leat é a dhéanamh ar do mham, do dhaid, duine éigin ar an bhfón, ní gá duit a bheith in aice leo. Agus an cleas atá ann ná ag iarraidh ar dhuine éigin roinnt céimeanna simplí a leanúint ach beidh an freagra i gcónaí a 5 so beidh 'fhios agatsa gurb é 5 an freagra agus seo an bealach ina dhéanann muid é. So, faigh píosa páipéir agus peann luaí agus lean mo threoracha agus feicfimid an é 5 an freagra draíochta.

Céim a 4, Faigh leath den uimhir sin. Agus céim a 5, Dealaigh an uimhir a phioc tú ar dtús ón uimhir atá agat anois i do cheann. Tic toc, tic toc, tic toc, tic. An bhfuair tú 5 mar fhreagra?

Sin an rud céanna. Agus bain an uimhir a phioc tú ag an tús ón uimhir deireanach atá agat. Agus cad é sin? A 5. Agus an cleas ná, bíonn 5 agat i gcónaí ag an deireadh, an freagra ná 5 i gcónaí. Mar sin, is féidir leatsa an cleas seo a imirt ar dhuine éigin, ag ligint orthu go bhfuil tú chun do inchinn a úsáid, go bhfuil tú chun do scileanna draíochta a úsáid chun smaoinigh ar an uimhir a bhí acu agus ag an deireadh déarfaidh tú leo an é cúig an uimhir atá agat agus beidh ionadh an domhain orthu! So bainigí taitneamh as sin agus tiocfaidh mé ar ais le níos mó

Bosca uibheacha folamh, siosúr, bata gliú, sellotape, réiteoir píopa, croíthe, feilt, marcóirí agus má tá an t-ádh leat, roinnt greamán. Is múinteoir mé, mar sin bíonn réalta deasa i gcónaí agam! Chéad rud atá le déanamh againn ná an bosca uibheacha a ghearradh. Iarr ar dhuine fásta cabhrú leat, más gá. Seo ceann a d'ullmhaigh mé níos luaithe. Anois tá muid chun na réiteoir píopa a mhúnlú isteach sa chruth seo. Beidh cúig cinn uait. Ar aghaidh linn agus táimid chun na réiteoir píopa a ghreamú leis an mbosca le sellotape.

An chéad chéim eile ná an phéist cabáiste a mhaisiú. D'fhéadfá aon rud a úsáid sa bhaile, péint, páipéar daite, marcóirí, greamáin, pé rud gur mian libh, ná déan dearmad gur sibhse na healaíontóirí!

Muna bhfuil greamán agaibh le súile air, tarraing iad ar pháipéar bán agus greamaigh iad air. Rud beag na gceann.

taobh thiar domh, agus tá radharcanna galánta thuas ar an chnoc seo. Má fhéacann tú amach anseo, feiceann tú Oileán Thoraí, tchífidh tú Oileán Inis Bó Finne, tá tráigh Mhachaire Rabhartaigh ansin, agus tchífidh tú an fharraige fosta go deas, agus ar an taobh seo domh tá na sléibhte go léir. Sléibhte galánta Dhún na nGall. Feiceann tú an tEaragal, sin an sliabh is airde i Co. Dhún na nGall. Tá an Mhucais thall ansin. Agus cuireann siad na deirfiúracha ar na cnoic seo go léir mar go bhfuil siad go léir díreach in aice le chéile. So tá an t-ádh orainn go bhfuil na radharcanna galánta.

Dhá chiliméadar síos an treo seo agus tá Éamonn síos an bealach seo agus bhíomar ar siúlóid agus chas mé ar Éamonn agus dúirt mé go n-inseoinn dó píosa beag eolas faoi Oileán Thoraí so is as Oileán Thoraí mo mhamsa agus chaith muid mo chuid laethanta saoire ar fad istigh ar an oileán sin nuair a bhí mé óg. Tá Ben agus Hannah agus James ar scoil againne agus is as Oileán Thoraí sean-Daideo s'acusan so tá go leor stair ag baint leis, tá go leor finscéalta, Balor na Súile Nimhe agus oh tá na méid sin rudaí ach tá fhios agaibh ar fad amhrán atá an-cáiliúil agus tá Oileán Thoraí luaite ins an amhrán sin agus tá, is breá le Caitríona Ní Uibhir an amhrán seo agus Báidín Fheilimí d'imigh go. Agus an cuimhin libh an tríú véarsa? Báidín Fheilimí briseadh i dToraigh! So sin, em, sin an amhrán sin, sin an oileán tá sé ag caint faoi ansin. Tá, em, go leor creagacha timpeall air agus tá sé iontach garbh, tá muid in aice leis an, eh, Atlantach anseo, so tá sé i gcónaí rud beag níos gairbhe abhus anseo, so sin an fáth go bhfuil mé ag saghas ag scairtigh trasna oraibh, em, ach tá sé iontach garbh agus tá go leor báid i ndiaidh, so ní amháin bád Fheilimí bocht, Ach chuaigh bád síos in am an chogaidh, an HMV Wasp, so má tá suim ag duine ar bith i stair nó finscéalta, b'fhéidir go gcaithfidh sibh Oileán Thoraí isteach ar Google agus, fiú tionscnamh a dhéanamh agus é a sheoladh chugam, b'fhéidir go mbeidh rud éigin deas agam don bhuaiteoir is fearr. Ar aon nós, bhfuil aon rud eile agat, Éamonn? Sin é uaimse agus Jacinta anseo ar bharr Chnoc na Naomh. Coinnigí slán, coinnigí sábháilte agus tá súil asam go bhfeicfimid sibh go léir go luath. Slán a pháistí!
Dia dhaoibh a pháistí agus fáilte chuig Stair na Seachtaine le Éanna. Anois, táimid ag breathnú ar Leamhcán, áit ina bhfuil sibhse i bhur gcónaí agus áit ina bhfuil ár scoil, agus na milseáin seo. Anois, cén baint atá acu lena chéile? Agus cén baint atá acu ar fad le stair? Bhuel, táimid ag caint faoi ainm ár mbaile, Leamhcán, agus má bhreathnaíonn tú suas stair Leamhcáin, seans go bhfaighidh tú amach go bhfuair Leamhcán a ainm ó na crainnte leamháin. go raibh go leor crainnte leamháin ag fás i Leamhcán, ach freisin, agus fuair mise é seo amach ón saineolaí staire atá i measc na dtuismitheoirí, Helen Farrell, Mamaí Ailfí i rang a sé, fuair mé amach freisin, b'fhéidir gur tháinig an t-ainm ó na milseáin seo. Cén fáth? An t-ainm atá orthu as Gaeilge ná leamhacháin nó leamhacháin. Anois, fós, cén baint atá ag na milseáin seo le Leamhcán? Bhuel, nílimid ag caint faoi na milseáin, táimid ag caint faoin bplanda seo. Seo an planda leamhacháin. Agus, fadó, d'úsaid siad na plandaí seo chun na chéad milseáin leamhacháin a dhéanamh. Anois, ní úsáidtear an planda a thuilleadh. Agus deirtear, fadó fadó, nuair a thosaigh daoine ag ag cur fúthu i Leamhcán, go raibh na plandaí leamhacháin seo ag fás ar fud na háite, agus sin as a fuair Leamhcán a ainm. Anois, b'fhéidir má insíonn sibh an scéal seo chuig bhur dtuismitheoirí, seans go dtabharfaidh siad leamhachán duit. Dia dhaoibh gach duine, Katie anseo, maidin mhaith em so this Thursday is National Poetry Day in Ireland and I love poetry and I love poems so I'm gonna recite my favourite poem, I teach it every year no matter what class I have from Naíonáin Bheaga to Rang 6 so load of people in GSCC or know this so please say it with me and I'm gonna leave the lyrics or the the words up as well so that you can you can learn it so this poem is called